ndewonụ ndị be anyị anyị agaba n'ọzọ n'ihe omume anyị igbo amaka the spoken igbo anyị chọrọ itinye ọnụ n'ihe gbasara ọnwụ dị ka e si afụ ya n'ala igbo ndị ga-etinye ọnụ n'okwu a tata bụ afa m bụ nwada chidimma nwa eji aga mba aha m bụ adaeze adịghị onye onye ga-agba anyị ajụjụ ọnụ n'ụbọchị tata agaghị apụta n'ihe onyonyo mana unu ga na-anụ onu ya Em, Igbo mụrụ esemọzọ ekele m unu anyị na-abịa itule ma kọwaa ma tinye uche n'ihe gbasara ọnwụ n'ala Igbo kedu ihe anyị ghọtara bụ ọnwụ daalụ n'ajụjụ ị jụrụ na nghọta nke m ọnwụ nọ ka ọ bụ ahụrụ m ọnwụ dị ka na ọ bụ ọgwụgwụ ebe nkwụsị ibi ndụ mmadụ ọ dị ka ebe mmadụ anya mmadụ nke ụwa

and mgbe anyị nwụrụ o nwekwara anwekwara ihe ọzọ dịkwa na after ọnwụ mmadụ nwụrụ anyị nwa kwenyere gbasara ọnwụ na ọnwụ wụ ụgwọ onye dị ndụ ji and mgbe ọ ga-eji wee bịa ị gaghị ama o jide onye ukwu o jide onye nta mgbe ọ na-abịa ma onye dị young ma onye kagoro nka but ekpere anyị na-ekpe wụ mgbe ọbụla anyị ga-anwụ ka anyị dị ogologo ndụ tupu anyị ahapụkwa Daalụ. ọ bụrụ na i nee anya n'ala Igbo ọtụtụ ndị nna nna anyị ha bụ ndị nwụgoro anwụ tata o nwere ka e si echeta ha na-akwakwa ha nke na-egosi na ọnwụ abụrọ ngwụcha ndụ ya na ọ bụrụ na ị bịa na omenala Igbo ị bịakwa n'ụka ị ga-afụkwa na akwụkwọ nsọ gwakwara anyị na ọ bụrụ na mmadụ nwụọ na ihe ọzọ chere onye ahụ bụ ikpe ya bụ na ọnwụ mmadụ nwụrụ ebe a abụrọ abụrọ final ka m kwuo ya otu ahụ ndewo ndị Igbo mụrụ dịka ka ụmụnne anyị si tinye ọnụ anyị na-aghọta na ọnwụ bụ njedebe nke ụwa njedebe akụnụba anyị na-achụ njedebe ego njedebe na ya bụ nke abụrụ nke ọzọ ọnwụ bịa o jedebego ihe ndị ọzọ chọrọ itinye ọnụ atamadi dịka m na-ebido kedu nkwenye ndị Igbo gbasara ọnwụ ndị Igbo kwenyere na ndụ dị ka ọnwụ gachaa ya bụ na onye nwụrụ anwụ nwere ebe ọzọ ọ na-ebi ndụ ya dịka o si na-ebi mgbe anyị nwa dị ndụ na-ahụ ya ya bụ na ndụ ya akwụsịrọ kama na ọ bụ na ụwa nke anyị nwa ọ kwụsịrị ya bụ nkwenye ndị Igbo Adama, nkwenye ndị Igbo ihe gbasara ọnwụ bụ na onye nwụrụ anwụ na o nwere ugwu ikpeazụ a ga-akwanyere ya bụ akwam ozu ọkwa ndị Igbo kwenyere na onye nwụrụ anwụ na ọ bụrụ na a kwaa ya ọfụma na ebe ahụ ọ ga-aga na ọ ga-eketa oke ruru ya mere ndị Igbo ji wee kwenye na onye ọbụla nwụrụ anwụ na o nwere usoro a ga-ego ma akpati a ga-eji ni ya a ga-egwu ini ya enie ya kwaa ya akwacha ya na ha nwere nkwenye na onye ahụ nwụrụ anwụ na ha chi dị okie n'ana mmụọ aga m ajụ ndị a mụ na ha ga-eti ọnụ n'okwu a ajụjụ onye ga-ajụkwa ya bụ onye izizi kwuru okwu ihe asịsa ị sara na dị ka a ga-asị na na ihe ị na-achọ ịkọrọ anyị bụ na mmadụ na-abịa ụwa ọzọ kọwakere anyị ihe a ka m ghọta ya ọfụma Um, daalụ na ajụjụ ị jụkwa na ọ dị mma ka i si wee jụọ ka ndị a ghọta ihe anyị na-ekwu wee ghọta ya dịka o si wee kwesị a bịa n'Igbo e nwe ihe a na-akpọ ịlọ ụwa dịka na mmadụ nwụsịrị naghachite ọzọ nke ahụ dị iche maka na e kwenye na o nwere ebe onye ahụ nọ anyị anaghị ahụ ya anya onye ahụ wee chọzie ịpụtakwa n'ụwa nke anyị gosi ndị nke ya hapụrụ wee pụọ na ya chọrọ ịnachigatakwa ha nke ahụ bụ onye ahụ lọchigara ụwa nachigata azụ n'elu ụwa nke anyị nọ ya mana anyị kwenyere na o nwere ebe ọ nọ ahụ ya nke mbụ ahụ o ji wee nwụọ ma onye ahụ ọ dị nwa o nweghị mgbanwe ọbụla dị ya otu ahụ o si dị mgbe ọ bụ ka o si nọ n'ebe ahụ na-ebi ndụ ya dịka o si wee chọọ ya dịka o si bibu ya dịka ọ bụrụ onye na-alụ kapịnta na a ga-ahụkwa ya dịka ọ na-alụ kapịnta ahụ n'ebe nke ahụ o mee gịnị ọ nọ ehe tutu o wee chọkwazie ọ bụrụ na o nwere ohere ịlọchiga ụwa n'ụ- n'arụ nwatakịrị o nwezi ike ga-afụ mmadụ ọ bụrụ nwoke nwụọ lọchiga ụwa dịka nwaanyị ọ nkwenye ndị Igbo na mmadụ ga-alọ ụwa mana o nwere ebe ọ ga-anọ tutu o nweta ohere ịlọchiga ụwa ọzọ daalụ ihe mere m ji wee jụọ ajụjụ a bụ na asịsa niile m ga na-enye gị mm. ga-abụ dịka ka m si mata eh, ikekwa na amatachara ọfụma dịka o si wee dị n'ala Igbo mana amatara m dịka ka m si fụgo n'anya na ka m si gụta n'akwụkwọ na ihe m kweere bụ na akwụkwọ nsọ sị na ọ bụ na mmadụ nwụọ na a ga-ekpe onye ahụ ikpe ị ghọtago nke na-egosi na onye ahụ ekwesịghị inwekwa ohere ịbịakwa biwekwe ndụ ebe ịga ebe ọzọ bụkwa n'ụwa je biwekwe ndụ kama na ekwenyere m na ndụ ka dịkwa ga- ga- gawa n'iru n'ebe onye ahụ nọ ndụ ka dịkwa gawa n'iru n'ebe onye ahụ nọ kama na ọ bụrọzi ndụ nke ibi n'ụwa kama na ọ ga-abụzi ndụ nke ịga ebe Chukwu chọrọ ka ọ gaa maka ọ sị na e nwere ọkụ mmụọ nwekwa eluigwe ọ na-ara m ahụ ikwetacha na onye ahụ nọkwa n'ụwa ya bụrụ ọ bụ na mmadụ nwụọ ihe dịka na Abuja jee ebe ọzọ dị ya mma ikekwa ọ bụzie na London je jee nọzie ebe ahụ bụrụzikwa mmadụ na-emekwa ihe mana e nwe ndị sị na ọ na-eme mana mụwa afụtụbeghị ya mgbe m fụrụ ya ka m ga-ekweta na ọ na-eme n'eziokwu mana ekwetara m na e nwezịrị ụwa ndị mmụọ ebe ndị mmụọ na-anọ wee na-echere oge ikpe amarọkwa m maka nke a maka akwụkwọ nsọ akọwarọ ya ọfụma ihe ọ kọwara bụ na ọ bụrụ na mmadụ nwụọ na ihe ọzọ chere ya bụ ikpe ọ bụrụ na ha ya eje ebe ọbụla jekwe chere chere oge ikpe ahụ ka aga m amarọ ọ bụrụ na ha ya eje mgbe ahụ ozugbo ahụ ha nwụrụ eje eje kwụrụ ekpe ha ikpe amarọ m nke ahụ ihe m ji ajụ ya bụ na na akwụkwọ nsọ ahụ na akwụkwọ ozi Samuel a sị na a medium woman kpọlitere mmụọ Samuel Samuel anwụchago Sọl sị ya ya kpọlitere ya mmụọ Samuel ka ama na agha ya na-eje maka ya kpọọ Chukwu Chukwu ada anụ Chukwu ada ege ntị o wee kpọlite mmụọ Samuel Samuel wee jụọ ya gịnị ka ị na-enyere ya nsogbu n'ebe ya nọ Ọ dị n'akwụkwọ nsọ na Book of Samuel. I wanted to achọrọ m iji ebe ahụ mana time ada. So, ọ jụọ ya ọ wee jụọ ya sị na ya ji kpọlite gị bụ na Chukwu adịghịzi ya ntị ya chọrọ ije ọgụ ka ma na ya ga-anata. Ọ sị na tupu o ruo mgbe a nwa echi ị nọ n'ebe anyị na ị ga-abụ onye nwụrụ anwụ. Na ị ma anata na gị na Chukwu Chukwu agbahapụgo gị na o wegoro ebube ya nye David ya gwasara ọgwụ. ya na-egosi na ihe ndị Igbo na-eme bụ ihe dị na Baịbụl maka na abịa na Igbo kwenyelụ na onye ọbụla nwụrụ anwụ nwere ebe ọ na-eje dịka Igbo onye ahụ nwụrụ anwụ nwere ebe ọ na-eje akwarọ ya ndị Igbo na-ekwenye na onye ahụ na-agagharị ya pụta na Igbo bịa kwuo sị ka ị na-agagharị ka ozu a na-akwarọ akwa ọ nkwenye Igbo so igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ihe unu ga-aghọta na anyị na-ekwu tata bụ na ndị igbo ghọtara dịka ihe mụtara na ihe ndị m na-agba ajụjụ gwara m tata bụ na onye nwụrụ nwere ebe ọ na-eje anyị nwekwa ihe nke ịtọ m chọrọ ka anyị tinye aka kedu kasị ugwu ndị igbo na-akwanyere onye nwụrụ anwụ achọrọ m ka anyị nebe ya anya daalụ na ajụjụ gị Ah, maka na ya ya ya si ka anyị mee ka anyị bịara ime n'ụbọchị taa okay um, dịka ị jụrụ m ajụjụ bụ ndị igbo na-akwasị akwanyegasịrị onye nwụrụ anwụ ndị igbo bụ ndị na-akwanyere ozu ugwu tutu na bido na mgbe onye ahụ kubiri ndụ ya a na-ebidogodo dozie onye ahụ n'agbanyeghị na amago na a ga-akwa ya akwa ndị Igbo kwenyere na onye nke gị ọbụla nwụrụ anwụ ị ga-akwanyere ugwu ya dịka o si wee kwesị ka ọ ga-abụ n'ebe nke ahụ ọ na-eje ka o wee nwee ike sonyekwa na ndị otu ndị ibe ya a kwara akwa wee megide wee na-eme na-agagharịkwa dịka o si agagharị n'ụwa nke a ọ nọ ugbu a maka na ọ bụrụ na akwaghị ya akwa na ha enweghị ike ịnabatagasị ya n'otu ndị ahụ niile ọ nọ mgbe ọ nọ n'elu ụwa ya bụ nkwenye ha ya bụ nkwenye anyị kwụrụ ha nwa nkwenye anyị nwa bụ ndị ya ya ndị Igbo kwenye na anyị na-enwe a ga-akwa onye ahụ dịka osi kwesị bịa kwanyere ugwu niile kwesịrị ka akwanyere onye nwụrụ ahụ ka m jidego gị ebe a ka ha nwee ike tinyekwa ọnụ nke bụ eziokwu na na ada Igbo niile ọ dịka o kwugo ihe m ga-ekwu mana ekwesịrị m itinye ọnụ maka na ndị Igbo bụ ndị na-akwanyere onye nwụrụ anwụ ezigbo ugwu ọ bụrụgo na ha akwanyere mgbe ọ dị ndụ ha na-akawa ahụ mgbe onye ahụ nwụrụ kubie ume ha na-akwanyere onye ahụ ugwu maka na ha kwenyere na onye ahụ nwụrụ anwụ ọ bụrụ na akwanyere ugwu ekwesịrị ịkwanyere ya na o lu na ana mmụọ ahụ na ọ gaghị eketa oke ruru ya so na mgbe mmadụ nwụrụ ndị dị ndụ ga-abido gbagharịwa ekwuwe ka a ga-esi wee hazie ọ bụrụ na agaghị eli onye ahụ ozugbo a ga-ekwugori ka e ga-esi dozie onye ahụ ka ọ ghara ibido sibe isi ọ bụrụ na ndị ga-ebu edebe na nchekwa ozu nke ndị oyibo na-akpọ mortuary edozi ya ebe ahụ ọ bụrụkwa nnọọ ndị ga-eni ozugbo a ga-abido tụwa aro ndị ezinụlọ onye ahụ nwụrụ anwụ ebido tụwa aro ka eke ga-esi mee ka eke ga-esi nie onye ọ bụrụ na onye a ga-eni ozugbo ebido gwuwe ini na gị nye ha na-egwu anyị ma nọ nke ndị oyibo na-akpọ six feet ọ bụrụ na ha anaghị akwanyere onye nwụrụ anwụ ugwu agaghị abịa sị na a ga-egwu ihe o nwere obodo ndị ụlọ onye ha onye nke ha nwụọ ha ga-egbu ha nwere ike gbaa ya ọkụ bịa tinye ntụ ya na nke ndị oyibo kpọrọ bottle so na ndị igbo bụ ndị na-akwanyere onye nwụrụ anwụ ugwu dịka e nichara ọ bụrụ na akwabeghị ya ozugbo ahụ a ga-ebido mebe arrangement na-ekwu ka eke ga-esi mee ka eke ga-esi mee ka eke ga-esi mee because ha kwenyere na onye ahụ na ọ bụrụ na ha kwanyere ya ugwu ruru ya as ugwu ikpeazụ ahụ na o ruo n'ime ala mmụọ ahụ na ọ ga-eketa oke ruru ya ọ ya nwere ikwu maka ajụjụ a jụrụ m daalụ ndị Igbo na-akwanyere onye nwụrụ anwụ ugwu dịka ndị kwuru okwu si wee kwuo ọ bụ na mmadụ nwụọ ma akwarọ onye ahụ ndị Igbo na-ekwenye na na mmụọ onye ahụ ada ezu ike mmụọ ya ga na-agagharị ọ nya mere ndị Igbo ji ejisi ike hụ na ha kwaa mmadụ ọzọ bụ na ọ bụrụ na nwa afọ onye Igbo nwụọ na mba ndị Igbo ada achọ ka ozu onye ahụ tọọ na mba ada atọ na mba ha ga-achọ ka ebunata ya n'ala nne ya nie ya ebe ahụ ọ bụrụ na ebunataghị ya a ga-enwekwa ihe a ga-eme ga-erepresent ozu onye ahụ eniba ya na ala nna ya a ga-eji wee mara na emegori ya ihe kwesịrị imere ya ya bụ na ihe a na-emere ozu nwụrụ anwụ n'ala Igbo o buru ezigbo ibu ọ bụrọ obere ihe ọ bụrọ sọsọ ịkwa onye ahụ kama na e nwere ọtụtụ ihe ọ bụrụ nwaanyị a na-anụ anụ as long as na ya na ndị be di ya dịkwa na mma ọ bụrụ na ọ ka nọkwa be di ya mgbe ọ nwụrụ ekwesịkwara na a ga-eni ya be di ya ahụ maọbụ ebe ọ bụla di ya wepụtasị ka e niere ya nwunye ya mana ọtụtụ oge ka a na-eburugo ozu ahụ butegori ya be nna ya ọgba akwụkwọ be nna ya wee na-achụ ebe wee jewekwa be di ya ya bụ na ọ bụrụ na ekwuwe ihe a na-emere ozu o rika dịka ndị Igbo mana ọ bụrụ ndị dịka ndị Hausa enwere ike mmadụ nwụọ etetụ ihe a na na-arụ ha mara mma ha na-akwa m ụlọ ana m aghọta site na ihe m mụtara n'ihe ụlọ na-akọwa na ndị Igbo na-akwanyere onye ọbụla ugwu ya bụ na ụmụ Igbo bụ ndị Juu maka na abịa na Baịbụl bụ akwụkwọ nsọ na ndị Juu na-akwanyere ozu ugwu ma Jekọb sịrị sị bunaa ozu ya be nna ya Josef sịrị ọ bụrụ ọkpụkpụ ya sị were ọkpụkpụ ya wenaa n'ebe ahụ Chineke kwere na nkwa ya bụ na ya na-egosipụta na ndị Igbo bụ ndị Izrel ndị Igbo ka anyị banye n'agba ọzọ